ọha na eze ekene ekene nụ nke onye chi ya zere ụtụtụ ụtụtụ a ehihie ọma ka ọ bụzi ọ bụ ụtụtụ ọma ehihie ọma ehihie ọma ndewo nụ daalụ rinne amụ anyị i bu n'ihu ama m na ọ ga-enyekwa ọtụtụ ndị olileanya mana gwa anyị ka ka esi wee nabata gị n'ọgbọ ndị Department for Se- um, State Security ụnyaahụ ị gara
em ndewo rinne ihe mere bụ na m ị ma na ndị anyị na ha na-eme ka ife siri ike anaghị eji nwayọ eso ha maka i were nwayọ eso ha e were ha agbara bọọlụ so Kọtụ nyere order nyere nyere iwu na ụbọchị gara aga kwuo na anyị nwa ga-eje na-afụzi ya ee ọ kpọrọ ụbọchị one n'izu ụka anyị ji afụ ya and um, dịka etu akwụkwọ iwu si wee dị ebe ọ na kọtụ nyere iwu ọ kọtụ nyere iwu sị kpọrọ ya debe debe n'ụlọ ndị ndị uwe ojii na-ekechi anya ọ nụ ofu kọtụ ahụ kwa sịrị anyị jee na-afụ ya kwuo ụbọchị anyị esi na-afụ ya so ebe ọ na kọtụ enyego anyị enyego anyị iwu nye anyị nhazi n'oge na mgbe anyị eji na-afụ ya o nwere ihe ya eme na ọ bụ na obodo isi dị mma obodo ndị obodo ndị mmadụ na-ege na- na-asọpụrụ iwu obodo anyị eji wee were akwụkwọ iwu ahụ wee jekwuo n'ụlọ ịfụ ya ịfụ onye anyị na-ekpere ikpe fa sị anyị naakwa anyị dewekwa akwụkwọ ọzọ ehe so anyị de- anyị dekwa akwụkwọ na anyị ederekwa akwụkwọ iche edezi akwụkwọ iche wee yọọ ha na anyị anyị chọrọ ịfụ ya nụ ka ha wee tinye aka na ya akwụkwọ onye isi fa tizi aka na ya akwụkwọ na anyị bịawazie so anyị wee fụ na ife abụrụ ife a kpalụ aka na-eme ehe na m na anyị emekwa ogologo okwu na ụka pụta so anyị wee jeekwu na ikpe je gwa fa na onye a na ndị akwụ na ya afịa ha maka ọ bụrụ ife kwu- ọ bụrụ ife iwu kwuru ka ha mere ee and o nwere ife akwụkwọ iwu gwara anyị ya eme ma ọ bụrụ na onye nyere iwu ya onye nyere iwu onye nyere iwu onye ụlọ ikpe nyere iwu ya mee ife merọ anyị wee sị na anyị eje ka anyị tinye aka na akwụkwọ anyị mere ihe akwụkwọ iwu gwara anyị ee anyị dịkwa ụlọ ikpe mewegasị ife akwụkwọ iwu gwara anyị were akwụkwọ nye ha igosi na ọ na ha gaba n'iru a nwere ike onye isi ha nwere ike akpụrụkwa ejekwa ụlọ ụlọ mkpọrọ je tinye n'ụlọ mkpọrọ maka ọ dara iwu- ọ dara iwu o kwu na ya amarọ asọpụrụ akwụkwọ iwu na akwari ugwu mee ife o kwuru so m ma na nya ife nwere ike iso n'ife metara fa na-arụ fa gbakịrịbezi ana wee mpụta nya kpọba anyị na-akpọ aghara aghara anyị bịa ọga ka anyị bịa wee fụ ya Aha, am- ọzọ dịkwa ibe bụ na ịmakwu na ịma na ikwu na ibe ma ndị be anyị ma ndị bi na mba ma ndị bi ebe dị iche iche Ah, onye ọbụla uche echebego onye ọbụla na nke a kpọtara ụlọ ikpe a na-ekwuzi okwu ife ya na ọ bụrụkwazi ife dị ka a na-akụ aka na- na-akụ aka na okwute na nkwara na ọ dị ka m o nwere ife merenụ ehe ee na akwụkwọ na nwere ife merenụ na na akwụkwọ na nwere- na ha ọ naghị eme n'ife ọjọọ so anyị wee jef anyị jebe nya anyị mazi na m anyị jebe nya fa nabatara ya ọfụma ehe jebe nya fa anyị ruo fụ ya anyị na-akpara nkata ọfụma o tekwuru nnukwu aka anyị na-akpagasị ife dị iche iche ma etu esi akwado ma ikpe na ife ndị ọzọ ọ bụrọ ife anyị ya-ekwube ebe a mana nke ka mkpa bụ na anyị fụrụ ya anyị dịkwara na-ama na ha nabatara ya maka na akwụkwọ iwu sị na iwu na fa anabata anyị Ee, na ịhapụ ha ịhapụ ha etu ha si eme fasị ụdị akwụkwọ itinye aka na akwụkwọ maka ha si eme oge sọrọ ha agwa gị bịa so ọ nwere ka ọ gacha ofu izu ụka sị gị bịa ka i wee fụ ya Mm, so ọ nya ka anyị ji wee weta anyị kelekwa chineke na anyị fụrụ ya fụ ọnọdụ ọ nọ- ọ nọ- ọ nọ ka anyị jee fụ ya ụnyaahụ so a na-ekene chineke kwuo na maka kama na otu aka o ji dị njọ na-adị mma ee mana ihe ọdụ- ọzọ dị ka ibe ya bụ na-agwa ndị be anyị na ihe a na-agwa ndị be anyị bụ na oji onye n'ana ji onwe ya ee ka ndị igbo niile mara ebe ha nọ ma ndị nọ na mba ofesi ma ndị nọ na mba be anyị mana ọkwa igbo ọkwa igbo niile ka a kụrụ ịga debe ofu ebe Ehe, so na onye ọbụna malụ ka o si etinye ọnụ n'okwu ọ na-etinye ọnụ na ya maka ihe mere Nnamdị Kanụ mere ndị mere Nnamdị Kanụ mere Igbo niile ma ndị nọ na mba ma ndị nọ n'ọfịa ma ndị nọ n'ụlọ ehe nọọ nọọ onye na-ekwupụtara Igbo ka aka ji ana onye aka ji a- a- onye na-ekwu onye ekwuru Igbo na- na- na- na-agba mbọ ka ube- be anyị ka ndị be anyị ka ndụ fa na-ebi dị mma ka ife ọma mere ha ka aka ji ife ọ pụta kịta abụrụ na o nwe onye kwụziri ehe ka a makwa na na na na ọkwa anyị niile ọkwa igbo niile ka a kụrụ ịga debe ofu ebe etu mbe ka m kọwa etu a nkwụ etu a niile otu a ka onye ọbụna ghọta ka m si ekwu ya ehe na onye mara ka o si eme mara ka o si agba mbọ na-etinye ọnụ n'okwu tinye ọnụ n'okwu ehe maka na ọ dị be ndị ọ dị be ndị ọkwa nke ndị ofe mmanụ mere ọ gbakịrịba ana gbadobe nwa- na- na- gba- gba- gba- gba- nwa- nwanne ha okirikiri ebe ọ nọ ebe a sị na aka ya eji ekwe na aka ya ejide ha kịta emego em, emego ife a na-eme eh, nwaanyị na m- ya na nwa- nwaanyị akwụ nwaanyị nwaanyị ihe a na-eme m nwaanyị nwaanyị nwa- nwa- nwa- nwa kwara azụ ara nne ka ọgụ na ma ka esi ekwu ya so anwụbụrụ ga a akọrọ akụkọ a kọfe nke a gafere anyị kwutezi maka ya maka na ndị be ha pụta kwụdebe so ndị be anyị apụtakwa kwudokwa ya ha ọ bụrọ nke ị nọ n'ime ụlọ na-ekwu Mhm. Daalụ.
nkwado ahụ n'ụlọ ikpe ọtụtụ mmadụ pụtara bịa Mhm. kwado Nnamdi Kanu mana ee tupu m jụọ gị ajụjụ ọzọ Nnamdi Kanu dịka i si wee kwuo na ọ gwara ụnụ ọtụtụ ihe o jizi ọnụ ya wee kọrọ ụnụ ka ya bụ nwụchi na ihe niile ị ma na e nwego ọtụtụ akụkọ achọghị m ịbaba n'akụkọ meburu na mbụ e nwego ọtụtụ akụkọ etu e si wee nwụchi ya ndị Kenya sị na ndị gọọmenti nke Kenya na-agọ na ọ bụ na aka ha adịghị ya o jizi ọnụ ya wee kọrọ gị ihe merenụ etu e si nwụchi ya na etu o si rute ebe ọ nọ ugbu a N- n- nke bụ eziokwu bụ na achọrọ m ka ndị Igbo niile were ohere a na-ekele Chineke na Nnamdi Kanu dị ndụ maka na ya nwa na onwe ya na-agwa anyị okwu tata ọ ọ na-agwa anyị na ọ marọ na ọ ya-adị ndụ tata maka na anyị na ndị Kenya anyị na ndị Kenya anyị nwere ka anyị kwuo anyị nwere nnukwute ka anyị kwuo nọọ um, ọ- a sịrị ụbọchị nta a chụọ n'owere nchi mana ọ ka Igbo mara na anyị na ndị Kenya nwere ka anyị kwuo ihe mere Nnamdi Kanu na Kenya abụrọ ihe a na-akọ akọ Ehe, maka na ka o si gwa m ọ sị na ọ marọ na ọ ya-adị ndụ gwanata ọ marọ na ha- ha adịtụ nwuchi ya wee kpụrụ ya kpụje ebe abụrọ ebe a na-edebe ebe ọ bụrọ ebe ndị uwe ojii ma ọ bụ ebe ndị na-ekechi anya na ife ndị ọzọ nọ wee megasị ife dị iche iche akaje dị iche iche gosi na ya nwa na ọ mgbu ka a chọrọ igbu ya nụ ehe so ọ nnukwu ogologo akụkọ ma mara na akachọrọ akọcha ebe a Ehe, and ife ọ na-abụ na dịka etu m si kwu ekwuola m ya mbụ kwuo ya ọzọ na na oke nọ n'ụlọ gwa nke nọ n'ọfịa na azụ dị na ngịga Ehe, ihe na-abụ nkata a kpara akpa ọ e jizi isi wee kwe ya ọ ọ obodo a na ofu ofu ndị pas na ofu ekpo ekpo ekpo niile ọ obodo a na ndị Kenya kpara nkata niile ahụ na ife ndị ọzọ so ndị nọdebere okirikiri ngwa ndị amagasị ndị ndị aka ha dịgasị n'ife dị ife dị ọga- ife ọda anya gasị m ama akpọ afa ebe a maka ọ bụrọ nya bụ mkpa m kịta Ee, ife a na-akọ kịta abụrọ nya bụ mkpa m ihe bụ mkpa m bụ na Nnamdi Kanu aka ji rapụrụ ya ọ nya kpatara anyị na-agba mbọ ọbụna anyị nwere ike Ee, ma ndị nọ na mba ofesi ma ndị nọ ebe a ma akwụkwọ a na-agbagasị ebe dị iche iche ma ndị a na-agba n'obodo oyibo ma nke a na-agba na amerịka mba amerịka ma nke a na-agba na mba mba mba em,
i kwùrù sị nà ndị ji ya ndị DSS nà-èkwu nà ha nà-ènye Nnamdi Kanu nleta anyȧ nleta anyȧ àhụikė mànà i chèrè nà o kwèsìrì kà e nyekwuo yȧ nleta anyȧ àhụikė karịa ǹkè um ha nà-ènye yȧ ùgbua Ị gwara ha? Ha kwetere mgbe ị gwara ha?
Ee, ife dị na ya bụ na fa na-ene- fa na-eme ka ike fa ra bụ ndị ndị DSS Ehe, fa na-enete ya anya na-eweta ọgwụ mana m, anyị achọrọ ka ka anyị were ọgwụ fa wee na wee gbaba anyị achọrọ ka anyị dewe uche anyị n'ọgwụ fa fa na-enye ọ nya ka anyị ji- anyị jego ụnọ ikpe akwụkwọ ya dị n'ụnọ ikpe kịta so wee na-ekwu na anyị chọrọ ka anyị kpọta onye ezigbote dọkịta na-afụ maka arụ isi ike ehe ka ọ bịa nee ya anya ya bịa nee ya anya ehe o nee ya anya ife dịgasị iche iche o nee ya anya n'arụ ya ehe maka o nwegasịrị ife ndị a ndị DSS enwerọ n'ọgwụ fa ebe a enwerọ ehe o nwere ife enwerọ gasị anyị eji na-efe anya oge ụfọdụ dịka afa dịka afa na ndị a na-akpọta na-eme trial luck ha ewere nke a ewere nke a rie m ego ewere nke a nye ya ka ọ na-aṅụ so mana anyị chọrọ ka a kpachapụ anya nee ya anya ọfụma ehe ka a dị sure na ahụ ya niile zuru oke ọ nya ife anyị na-ekwu a dị sure na ahụ ya narịmekwu na narịmekwu na ọ gbasiri ike ọ gbasiri ike o nọ na anyị enekwa ya anya enekwa anyị chọrọ onye dọkịta dọkịta si ebe dị ndị mba ofesi ma ebe dị iche dọkịta anyị ma ma ife a na-eme ehe ya bịa nee ya anya nechaa ya anya o nye ya m o nye ya nwe- nyegasị ya ọgwụ na ife ndị ọzọ ehe ee so ọ nya ka m na-ekwu na anyị eji nke ndị DSS na-enye wee wee wee wee sị na wee tụkwasị tụkwasị ya obi na anyị chọ- anyị na-ekwu anyị dega anyị dega akwụkwọ n'ụnọ ikpe ee ma na dịka etu ife si kwụ na dọkịta na ụnọ ikpe fụchaa ife anyị tigasịrị ife ndị ọzọ na ọ ya- ọ ya eneba anya na nya o kwe ya anya ọ ya anabata anyị ka anyị kpọta dọkịta ya ene ya anya Ehe, so ene ya anya ọfụma e wee na-enye ya ọgwụ maka emeka ya akaja na mba Kenya emeka ya akaja Ehe, so bịakwa ebe a debekwa ebe nọ nna ka ị nọ Eh, so ife ndị a bụ ife na-edi ka ka m- ka ka enebacha anya Eh, so a dị sure na ọ kwụsiri ike mana nya nwa n'onwe ya obi siri ike ọ ra ada ọ ra ada mba cha cha cha Nnamdi Kanu adarọ mba Eh, so o ji wee tụ ndị gwasị gwa ndị mmadụ na ọ na-ekene fa na-ekene ndị dị iche iche ma enyemaka ha na-enye anyị kọchakwara ka ha si ha si agba mbọ na ma ndị na-ekpe ekpere eh, ma ndị na-ekwu okwu na n'igwe ma ndị na-agba akwụkwọ n'ụnọ ikpe ma ndị na- ma ndị na-ekwutọ na-ekwu na ife e mere adịrọ mma ehe na-agwa mba ụwa ha gbanye dị na ife e mere adịrọ mma na ọrọ otu a ka esi eme ihe je na mba i je na mba mmadụ jee tọrọ mmadụ kpọnata obodo a ehe so na ọrọ ka esi eme na o nwere akwụkwọ iwu kwuru ka esi eme na ọ bụrụ na onye o nwere ife o mere ehe o, so mana ama na m ife na anyị ọ ya adịcha mma na-adịcha mma so ayọ na ayọ ndị mmadụ na nwere ekwu
n'ọnụ o nwere ihe ọzọ
ee ihe na-ekwu n'otu aka ọjụjụ ma na-adụ njọ adụ mma maka na em, ugwu ugwu eh, ngwa a- a sị na m na oke gaba a sị na ndị be anyị kwu na ugwu ama afọ ya ara anyị ara ara anyị m ịrịgarigo Eh, ugwu ama style Eh, ka m kọwa ka ihe si n'otu ugwu ama style eji arị ya tricks eji arị ya ọ na-afịa arụ ịrịgo Eh, so mana ife na nwa obologo ha akpọtụ ọbịa akpọrọkwa m Nnamdi Kanu pụta ka m si akpọrọ ya pụta Ehe.
nnukwute ihe Nnamdi chọrọ ugbu a nke ndị bekee na-akpọ request ka gị na ya fụrụ kedu ihe bukarịcha mkpa ya ugbu a
ife bụ mkpa ya bụrụ ife ma ife ma ekwuwe ife dị mkpa ya dịgasị dabam dabam mana ọtụtụ ya m ma-ekwube ya n'ebe a mụ na gị nọ ee maka na ifere na ee ifere na-abụ ife asị dị subjudice subjudice n'ụlọ iwu omeiwu nọ ife dị n'ụlọ ikpe ha nwere nke na anyị metụrụ aka gasị aka ebe a ee so ọzọ dịka ibe bụ na em, obi ya aṅụrị na ndị mmadụ anakpụrụla ha ụra Ehe, na ndị mmadụ na-agbakọ mbọ n'ụzọ a na-agba mbọ n'ụzọ ụzọ pụrụ iche o, ka ọ pụta Ehe, maka na ife dị mkpa ọ na aka ji ya arapụ ya o nwere ife o melụ ọ nya ife dị mkpa aka ji ya arapụ ya Ehe, maka ọ na aka aka rụ ori ori arapụ ya mm. ihe mere m ji ajụ gị ajụjụ ahụ ị ma na abịakwara nwee akụkọ gbasatara um, mba Britain itinye aka dịka um, Nnamdi Kanu bụ onye mba Britain ama m ị na-aghọta enwee mgbe a na-eche na ha ga-azọbanye ụkwụ na okwu anụwa wee gbapụta onye nke ha ọ nya mee m ji ajụ o nwee ka o si kwunite maka ya
maka enyemaka ma ife nke i kwuru kịta maka ndị mba Britain mhm. anyị kwuru maka ya kwukwa maka ndị ife ndị ọzọ dịgasị iche iche ee ị ma na
Eh, Ada m anụzi ife ị na-ekwu. Ewo. Ewo, ndo. Eh, sorry. Eh, nsogbu adịrọ, ọ ya bụ network. Mm, ọ ndị na-akpara fo- eh, so ụzọ amara akpọ ogene ụdọ anya gbara ọnụ- egbe- onye egbe anya n'ọdụ Mm, anyị ma na ndị Britain mba Britain bụ ọ bụ onye- ọ bụ onye ọ- ndị ọ bụ nwa ha mm, ndị ọ bụ nwa ha ife Mm. ndị ọzọ onye be ha Eh, n'ụzọ ụzọ oyibo si kwu ya na ọ their national ka ọ bụ mm, so na ha nwere um, ife dịgasị iche iche ha na obodo a na-eme na mkpụrụ mkpụrụ Mm. ma ife ha na-erite n'aka obodo a ha ya eme ka a sị na fa na-etinye ije ha n'ebe ife anyị na-eme ife gbasara ọnọdụ ọnọdụ nwa ahụ nwoke bụ Nnamdi Kanu ka ha na-eje ije aghụghọ ehe mana ị ma na ndị ndị mb- ndị mba ofesi adọrọ ka ndị be anyị maka na ndị mba ofesi onye mee nke adọrọ mma ị kpọrọ ya jee ụlọ ikpe ee i je ebe anyị gwa ya na na nwa ha ya echi na ọ- ọ ya eme nke a, nke a ka ọ ya ememe nke ọzọ na ife iwu- ụlọ ikpe kwuru ọ ya eme so ife niile a na-eme na mba mba mba Britain kịta a kpụrụgo ha jewe ụlọ ikpe kịta ka a gwa fa na ife ha agwa ha na na na ife a bụ the obligation fa ya fa ya fa ya ife kwesịrị na fa ya eme na fa ya eme Ee, ọ nọ ka ọ- ọ like obodo a obodo a nwere ebe a ebe a bụrụ ebe e nwere na akwa iwu a na- a na- a na-atụkwasị akwa iwu obi mmadụ nwere ike ịpụta kịta mee ife sọrọ ya na pụọla onwe ya, gwa n'ọnya bụ nọvarachi enwekasị n'otu ugwu Awụsa ee, ndị nke a nwere license mee ife sọrọ fa mana ebe a nwere ndị pụta kpọ mmadụ ihe e nwude kpụrụ jee ụlọ ikpe jee tụọ nga onye sịrị mmadụ na onye ahụ bụ anụmanụ ma onye ahụ nke a. so mana um, so ebe a bụrụ ebe akwa iwu na-alụ ọrụ etu a unu sitekwa anya maka onye ma- onye na-agụ ma ka o si aga so ebe ahụ ebe ndị nwere capacity ndị nwe onwe ndị nwe obodo a ha ndị ahụ ka akwa iwu na-alụ ọrụ mana once ọ gafere obodo ahụ gbadata side side ụzọ ụzọ be anyị ụzọ enu Igbo a gwa unu na anyị ncha bụ ndị ndị na anyị bụ ndị na anyị bụ ndị ndị bịara abịa ama na-ete ebe na-eche so na mba ofesi mba ofesi mba Britain na a kpụgo ha jewe ụlọ ikpe ka a gwa fa ife fa ya eme maka fa na-agha agha a gwara fa na aka fa dị n'aka ife ji ihe na-eme Nnamdi Kanu ee mana ee ama m na oge atụrụ anya ụnụ adakwa na ife a dị eme n'ụlọ ikpe nakwa ụlọ ikpe a ebe ụlọ ikpe a ebe ike anyị dụ anyị ama nnụ ọgụ anyị ama mgba mgba ee mana ama m na like nke a ndị ọcha nke a dịka kpata nke a ndị ọcha na- na-enye aka na-ajụkwa na-ajụ ase particularly ndị mba America na-ajụ ase na ife ndị ọzọ kere ife na-eme taa ka ihe mere nya kele ka Nnamdi Kanu ee so obodo anyị anị ya- ha anyị anị ya n'ike n'ike maka ama m na fa- ama m na ndị mba- ndị mba- ndị mba ofesi ya eme etu e si wee fịa onye ọbụla arụ ee ọ bụ na ị jụ na ị ya eme ife akwa iwu kwuru ma ọ na ị ya ahapụ ya dịka etu ahụ si- akwụkwọ si gị gbakwa oke megide akpa ego ị na-anara maka ya- ma ndị na-eji agba mbibi ka eje gbarakwa ha mbibi ka afọ ma ife ndị ọzọ a na-ana- a na-atụkwasị anya a na-atụkwasị obi n'aka bara ha a ga-ejekwa nara ọzọ and ekwe ekwetara ya ama na ama na ọrụ a na-arụ ebe a na-aga n'iru ha maka ihe na-ege ntị nna o nwere ụgbọ na-eji agba osi ndị mmadụ ekwu na anyị bụnatazi obodo ha ife na ọrụ a na-alụ alụ ife na ife na ahụ ikpe ikpe dị n'ụlọ ikpe na-eme Ee, etu akụ esikwara ife ndị ọzọ ma ije gba mbibi ijere gba mbibi agwa ha na ya na sọsọ ijere na ndị Igbo- ndị ndị mba ọzọ agwa ha na ya na n'ego anyị ga-eji anakọta ije iji eme ndị ba- ndị Igbo ife ọjọọ na ya anazi ya so ha nwere ụzọ dị iche iche anyị si ma ndị anyị kwu na ha ejezi obodo ya weta acha ngwuru ndị a na-akọmpaịl afọ ha kwu na ha ebezi Ee, ndị na-eme anyị ife ọjọọ so ife na bụ ife na-aga n'iru kịta Ee, arapụ na arapụ arapụ Nnamdị Kanụ fa ya nọ- fa ya na-ata afụ ya wee lu mgbe arapụrụ ya Ee, na ama na ezumike ya adịrọ maka na maka m maka na ee nwata jụ na nwa ya amalahụ ụla mana ya- mana na nne ya amalahụ ụla mana ya alara ụla ee so ndị mba ofesi na-enye aka n'ụzọ pụrụ iche mana fa na-enye aka na enyemaka ha anyị na-afụ ya n'ụzọ pụrụ iche so ama na enwere iko na ama na-afụ ya ee, ma ọ na-aga n'ikuku ife na-aga n'ikuku ka nkụ ee, enwere ebe a na-agbachigasị ụzọ kịta ebe a na-agbachigasị ụzọ kịta ebe mara gị na-awụzi ego ma ndị na-eje a- ebe a na-eje anara ọgwụ ha ebe ndị na-agbachibe gị obodo oyibo so ụmụ onye akpọrọ ije ka ọ nara ọgwụ gada asị alachigha azụ jebe ebe unu na-eje egbusi mmadụ ka ndị ṅụwa ọgwụ unu so ọ bụrụ ihe dị ka daalụ nwanne m daalụ ada o, chi ngozi ego n'oge ehihie ọrụ gị ndị mara biko zakwuo mụ nke a ndị IPOB si na ọ bụrụ na Okay. akpọpụrụ Nnamdi Kanu na a ga-enwe ihe a kpọrọ sit at home bido n'ọgọst 9th mm. ka ha na-enye gọọmenti naijiria ruo ọgọst 8th ọ bụrụ na ha emegharị ahụ ọgọst 9th a ga-enwe sit at home kedu ihe i nwere ikwu maka nke ọ ka ga-aga n'ihu otu a fụgoro Nnamdi Kanu ị fụgoro Nnamdi ịmara ụlọ ya ndị IPOB ka mma bụrụ onye IPOB ịmara ụlọ ya ka ndị IPOB ka mma na bụrụ onye IPOB mm. na dịka etu isi kwu ya ama na ya enewe ya anya ama na nwere ike mgbe ga-emecha ekwu ụmụ ofu okwu na ya ọ na-ayọ biko ma ọ na-ama ka anyị si mee ee ma ihe ma ọ na ife a na-ekwu ife ha sị bụzị ikwunu ee maka na mmadụ anyị jekpụrụ onye aka edo ka edebe n'ụlọ ikpe ee na-akụ na-akọ akọ akọrọgba gị na-akọrọgba gị na akọrọ edebe n'ụlọ nga ee ọ na-etu a ka esi akpụrụ ndị awụsa aka akpụchago ha ncha niile edebe n'ụlọ nga ọ ebe a ka okwu na ụka dị ebe a ka ha na-egbusiri mmadụ n'ebe ndị ọzọ nwego onye a kpụrụ n'ime ha jee mana ya afụcha ndị bu egbe koro egbe n'onu na-agwa gọvanọ kwụ ọtọ na ndị polisi nnukwu ndị polisi gwafa na fa na-ekwube eme n'obodo a na mmadụ agbaghị agbagha ee na fa ejere weta ego na-enyefa gọvanọ wepụtara na nọ n'ụlọ na ụlọ ya n'onyonyo wee gwa ndị obodo na si ya na ndị a- na ndị IPOB na-ekwu inwere onwe ha na ọ fa na-achọ na ọ fa ka anyị egbusisi na fa na fa na-eme ife ọjọọ mana ndị a na-eji atọrọ ndị mmadụ na-atọba na ya kpọrọ na- atị n'ọfịa na na ndị ahụ na ọ biznes ka fa na-eme na-atọrọ enyefe ego arapụ mana ndị a na-eme ife ọjọọ na fa anya nwere ife ọjọọ fa na-eme gọvanọ kwurie na gọvanọ El-Rufai kwurie ọ dị na rekọd ị ya-afụkwu ya ebe ahụ so na ọ ya edego n'ugwu asa gbuchaa afa kpụkọrọ ndị be ha na-eme ife ọjọọ ma ndị ọzọ tụọ nga wee kwuo ekwu na ndị mana nsogbu adịrọ em ama na m anyị enebachi ihe na anya ma- ama na emechaa anyị enebachi ya anya ehe maka m maka na ya eti nwata ife sị ya ebena akwa ọkwa ya ehe ya eti nwata ife ya ebena akwa a na-ebe akwa na- na- na-agagharị ehe so once ọ bụrụ na ife m ife ife dịka etu o kwuru mmadụ ịsị mmadụ ya na anọ n'ụlọ na-eru uju na na onye isi anọ n'ụlọ mkpọrọ bụ ife ọ ekwu okwuru mana nsogbu adịrọ anyị na-ekwe anya daalụ eh. chi ngozi um, ikpe unu wepụrụ na African Union human rights angle ha kedu ka okwu a si wee kwụrụ ugbu a AU Mm, fa anabata- fa anabatago onye okwu mbụ ndị african union court anabatago ehe fedega akwụkwọ ya anabatago ehe so a na-ama ịma nke a nabatara ya wee were nye ndị obodo a ehe ide ndị obodo a agụ- agụwa ewe ha dee ife akwụkwọ n'ịza ife edere ebe ahụ maka ị ma ọ bụrọ sọ ndị mba ndị obodo a ka a gbara akwụkwọ a gbakwara ndị mba kenya akwụkwọ na ya ee so e nyechago fa akwụkwọ ka ha edebezi ife merụnụ ehe so kenya na-agọ agọ ama na agwa ha ama na evidence em, ife anyị ji n'aka wee na-ekwu okwu kịta eh, ha ha agọrọ arụsị agọrọ arụ Eh, maka o nwere ife anyị nwetachagoro m ama akpọ afa ebe a kịta na kenya ahụ so egosi na mm, egosi na mm, na ọ na kenya ka a nọ wee tọrọ ya ị mara ntọ ka a tọrọ ya atọ- ntọ ka a tọrọ ya Eh, so na-egosi na kenya ka a nọ tọrọ ya Ah, na kenya ahụ na onwe ha bụ ndị kpara nkata ahụ maka ịtọrọ ya na ọ fa kpara nkata ọrọ ife ama ọrọ ife mere ọrọ ife mere na akwado akwado a kwadoro akwado ọfụma ọ ya nkata a kpachara kpachie wee na-eche ka a tọrọ ya ebe a tọrụzie ebe a so na akwụkwọ niile adịgo n'ụlọ ikpe ee na ọ fa mazi nke ha na-agọ agọ fa pụta bu ụzọ gọba agọba ha gọzie kịta ha bịa gọzie gwa ndị African Union ife a na-edeba na ọrọ eziokwu so ama na oge a tụrụ anya em a ma akwụkwọ unu ka e si eje ife ndị ọzọ ehe ọ bụrụ ife dị na ya daalụ nwanne m chi ngozi o. Onwe gị. onye unu akawakwa ọzọ dị ka ibe unu akawakwa ife nna- ife ndụmọdụ m na-enye unu ndị bbc maka ndị be ha obi adịrọ ha mma etu unu si enegha eneghara ife gbasara fa anya eji m chineke onye ha bụ live television ka unu neba anya n'ife ha na-ekwu na na na report ya ọfụma mba fa na-ebo anyị ebubo ọjọọ fa na n'ikwu eziokwu fa na-ebo anyị ebubo ọjọọ maka na eme ha ọfụma ọ maka ihe anyị na-ekwu kịta i jee na my page fụ ka ndị mmadụ na-abara m mba eh, na-ayọ nsị m ọga m

Ama m mgbe ị chọrọ ịza ajụjụ ahụ ka i si wee mara na a tọrọ ya
ọ na-ajụ m ka e si mara na a tọrọ ya ọ ma na m jefụ Nnamdị Kanụ ihe ọ pụtara na onye ara onye ara ọrọ eso ahụ ka anyị na-akọ ọrọ eso ahụ ka anyị na-akọ Nnamdị Kanụ kọrọ anyị ka e si tọrọ ya nọ ọrụ ya ehe oge tupu mfụ ya agwa m ndị mmadụ na mgbe m fụrụ ya ka mma nwa ka ka ha akọrọ anyị ka esi wee tọrọ ya ka ọ gaghị akọrọ anyị ihe mere na amara ihe mere anyị je kọrọ ya ihe mere na ọ dị very clear ọ dị very clear ọ dị anya dori ọrụ na nwere ife ọrụ na na- na na nwere ife na-eme na ọ mara ebe ọ maka ọ kọrọ ka ife niine si wee dụ ebe atọ ya n'airport ebe atọ ya eke ya agbụ kpụrụ ya wee si n'airport pụọ gbaa egbe n'elu meche- kụwa ya isi egbe na ife ndị ọzọ ehe so onye na onye onye ife mere na-akọrọ anyị ka o si mee onye na-ajụ m ka m si malụ ka esi tọrọ ya ka ọzọ chọ ka m kwe ọ chọ ka m kwe na n'ụlọ na ha je na ha je kpụrụ ya na na ha je eh, kpụrụ ya na airport airport kpụrụ ya na hotel na-enye nye na five star hotel na ọ ka esi tọrọ ya so that is what happened so atọ ya atọ ọ kọrọ ka esi tọrọ ya na airport tọrụzi ya kpọnatakwa obodo a Eh, merụcha ya arụ emerụchara arụ na kenya ife ndị ọzọ emerụchara arụ na mba kenya emechara arụ n'ebe ahụ so before akpọrọ ya batazie obodo agazie kpọrụzi ya bata obodo a so na ọ ntọ ka ntọ ka atọ ya ndewo em ịma na o nwere ihe Daalụ. m kwuburu mbụ m sị na ndị mmadụ ga na-ekwu ọtụtụ ihe mana gị nwa na onwe gị ịfụgo ka anyị si eme akụkọ anyị ọ bụrụ na akụkọ pụta anyị akpọta ndị niile dị involved including IPOB anyị ege IPOB gee onye ọbụla ntị wepụta ya. ọ ihe bụ ọrụ anyị ọrụ anyị bụ nta akụkọ ama m ma ị na-aghọta so na ndị mmadụ ga na-ede ka fa si wee ghọta

o nwere ndị ya bụ i kwuo eziokwu o webe ha iwe mana ọrụ anyị abụghị ị na-ekwuru sọsọ ofu ebe anyị bụ ndị nta akụkọ so anyị na-ekwu ọ- ọ- ọ- onye ọbụla pụta ọ chịpụta nke ya, anyị akọọ ya dịka akụkọ ọ ya mere eji kpọọ anyị nta akụkọ enweghị onye anyị dịnyere anyị adịghị adịnyere otu a maọbụ otu a otu ọbụla pụta anyị nyere gị ohere ugbu a anyị na gị kpaa nkata ka o si gị n'ọnụ ka ọ- ka ọha na eze gee gị ntị ọrụ anyị ka ya ahụ bụ